akuluakulu malawi congress party yaluza chisankho democratic progressive party yatsogola maboma okwana 23 kumpoto kumwera eastern region komanso maboma atatu chigawo chapakati nkhotakota salima ndi ntcheu lilongwe city apm apezanso mavoti migolomigolo lazarus chakwera wachita bwino kwambiri maboma okwana 6 dowa dedza ntchisi kasungu mchinji lilongwe rural mavoti amene wapeza kumeneko sakusiyana ndi mavoti amene apm wapeza ku thyolo mulanje chiradzulu zomba phalombe ndi chikwawa zimenezi zikutanthauza kuti maboma 17 apm akuwina popanda opikisana naye kungoyambira chitipa karonga rumphi mzimba nkhata bay mangochi machinga balaka nsanje konseko akutsogola apm pofika 17 september anthu atamaliza kuwerengera zinadziwika kuti apm apeza mavoti 2.8 million lazarus chakwera 1.5 million panopa tikungodikira official result kuchokera ku mec a mec akuyenera kulengeza kuti profesa mutharika wawina chisankho chifukwa ndi yekhayo amene wakwanitsa 50 plus 1 taona masiku apitawa joyce banda nankhumwa ndi ena ambiri amene apikisana avomereza kugonja ndi kuchita congratulate profesa mutharika koma mcp ndi ma agent awo atupele muluzi akukana ponena kuti zisankho zabedwa akuluakulu chipani cholamula chabedwa motani chifukwa verification ya chisankho zotsatira zikabwera verification ya ma result ikuchitika pamaso pa mcp commission atolankhani komanso mamonita a mcp ngakhale ku ma polling center zipani zonse zinali ndi mamonita amene amasainira ma result ndiye pali mkulu wina running mate wa chakwera akuti chitumbuwa mbamu akunena kuti dpp inagula mamonita a mcp zingatheke bwanji zimenezi mukakumbukira mbuyomu amene amagawa ma 50000 kuga- kugula zovotera tikumudziwa presiding officer amene mumba akunena kuti amabera mavoti amakhala mphunzitsi chakwera wakhala akugula aphunzitsi amenewa ndi ndalama amawatuta m'malole kupita ku state house kodi amachita zimenezi ndi a dpp these are the same people akakhapa munthu amanamizira dpp katundu kudula mafuta kusowa amachita blame dpp lero aluza chisankho akunamiziranso dpp akuti ayi atibera akuberani motani poti meki yonse ndi mcp mwachisanzo chief executive wa meki andrew mpesi anali assistant wa chakwera anapanga manifesto ya chakwera high five mu 2019 human resource manager ya sinto chikapo director of election hastings bota director of ict stanlas mtingwi security manager madeso kanyambo transport officer mwana wa jezebel procurement manager rex kuyeri legal manager lawrence lunguzi onsewo amene ndikutchula pano ndi akuluakulu aku malawi electoral commission mamembala a malawi congress party chakwera anawaika kumeki chifukwa ndi a mcp ndiye lero tikudabwa oyendesa chisankho a mcp koma chitumbuwa mbamu akudandaula kuti dpp yaba mukunena kwawo akuti mafiga amasinthidwa nde akutenga ma presiding officer ndikuwapasa ndalama ndikumawauza kuti ayi muziulula kuti dpp imatituma kuti tibe chisankho akuluakulu amene amalemba ntchito ma presiding officer amenewo ndi a mcp ngati mafiga akusinthidwa monga akunenera chitumbuwa then who is to blame dpp utm ndi zipani zina mbuyo monsemu akhala akufuna audit koma mcp ndi meki amakana
Akuti akapanga kaliseche adzinena kuti Peter Mutharika akutani kodi? Akuwina. Anachita kena dzana aona anthu sanamvere nde apitanso kwa anthu aja nkugwirizana ndi anthu ena akunja alowa pansi nkufufuza ati asokoneze amalawi ati Peter Mutharika angawine.
Atamaliza kuvota anakhuthula mavoti ma monitor onse azipani ali pamenepo kuphatikiza ma monitor a mcp anayamba kuwerenga ndikupeza kuti ayi a Chakwera apeza mwakuti a peter apeza mwakuti ndikutenga result sheet ndikusayina onse azipani nde lero akuti ayi chipa- zisankho zabedwa zabedwa motani mwachidule ma presiding officer amenewo analembedwa ndi mcp chisankho chikuyendesedwanso ndi mcp chifukwa tinaziona paja mukapita kumeki mabwana onse ndi a mcp ngati zikulakwika kumeneko we have to blame mcp osati dpp chodabwisa kwambiri chitumbuwa mbamu ameneyo running mate wa chakwera akunena kuti dpp yabera chisankho zochitisa manyazi kwambiri ndi yemweyu amatiuza mbuyomu kuti simenti akusowa chifukwa cha dpp shuga akubisidwa ndi a dpp amatiuzanso kuti mafuta akusowa chifukwa cha dpp

akuopa anaba 5 billion ku nocma anaba ndalama za fetereza anaba 1.2 billion yomangira njanji ku nsanje akudziwa kuti apm akangolumbira maula prison masiku apitawa zidadziwika kuti apm wapeza mavoti 2.8 million wamugwesa chakwera taona apolisi ena akuyenda magalimoto opanda ma number plate akufuna kuba ma result ku ma center commissioner axi mwanga akuyendera double cabin pickup munthu amene anali ndi prado ya polisi ndiye pano mwina wazindikira kuti boma lagwa ndiye watenga galimoto pickup double cabin imene akuyenderera kumachita zonyasa senior superintendent laudon thinda ameneyi watumidwa ndi mcp kuti azipha opposition
Demo ya dzulo sinali demo ya masewera ndipo inali demo yokwiya nkukwera di kwa zinthu, inali demo yokwiya nkusowa kwa mafuta, inali demo yokwiya ndi mavuto ambiri amene njala mkati, ma school fees, demo imeneyi amalawi inu sindinu anthu amasewera ndiponso wandale asadzakutengeni for granted.
senior superintendent Laudon Thinda masiku ako atsala pang'ono unapha Saulos Chilima unabisa black box umatumiza anyamata azikwanje kunsewu today ukufuna kupha Ben Phiri ndiye tifuna tikuwuze kuti nthawi yako yatsala pang'ono ufune usafune Maula prison wapolisi ameneyu senior superintendent Laudon Thinda ndi munthu woyipa kwambiri Saulos Chilima anaphedwa ku Chikangawa. Mmodzi mwa apolisi amene anachita zimenezi ndi Laudon Thinda anabisa black box. DPP ikangolowa mboma finyani mabatire a Laudon Thinda amene sali yekha maina azigawenga ku area 30 police headquarters alipo nthawi yatha kanyemba kamphandira kuweruza and even senior superintendent raphael nthawi yanu yatha apm akangolumbira mugwidwa mukagwidwa tikufuna mutiuze black box ili kuti mutiuze chilima anafa bwanji that is nonsense we will not tolerate lero munapha vice president ndi anthu o- okwana 8 osalakwa munabisa black box mwaluza chisankho mukuyamba kusaka anthu a opposition kufuna kupha ben phiri tikukuonani ndimanena mobwezabweza pano kunena kuti history is the best teacher mu 2010 ku ivory coast kunali chisankho otsutsa boma anawina 54% koma president amakana kuvomereza potero president ameneyu laurent gbagbo anatuma polisi kuti aziyenda m'midzi ndi kumasintha mafiga international community inamuchenjeza Laurent Gbagbo kuti atule pansi udindo koma anakana amagwitsa ntchito makhoti anali ndi majaji achinyengo amene amamulimbitsa mtima kuti bwana tiika injunction muwina majaji amenewa analengeza kuti Laurent Gbagbo anawina ndi 51% mosakhalitsa dziko linayaka moto ndikugawanikana kunali mapresident awiri mkanthawi kochepa maiko achizungu america britain france analowerera anatumiza asilikali 2011 anamanga komanso kuthetsa ufumu wa laurent gbagbo inu mukudziwa kuti mkulu ameneyu anamugwira ndikumuzenga mulandu wa treason pamene amakakamira udindo umenewu dziko lidagawikana pawiri wina amalamulira kumwera wina akumpoto thereafter anthu amamenyana anthu 3000 anaphedwa maiko komanso makhoti anachita blame president amene amakakamira pampando anamuuza kuti iwe ndi amene waphetsa anthu anamutumiza kwa icc anakhala kundende zaka zoposa 8 do you remember majaji apolisi komanso asilikali amene amamuyikira kumbuyo onse anawazenga milandu ya treason ndiye timanena kuti laurent gbagbo anali ndi mphamvu zochuluka simungayerekeze ndi chakwera uma mutu yahya jammeh analamulira gambia 22 years ataluza chisankho 2016 amanyengera makhoti kuti amuthandizire zinavuta mpaka anathawira ku exile uthenga wapadera kupita kwa sean kampondeni priska pondangaga ku state house komanso ax mwanga ku area 30 police headquarters osaiwalanso uthenga umenewu upite kwa running mate wachakwera chitumbuwa mumba zisankho zimene zachitika ku malawi owina wadziwika kale ngakhale maiko akunja america britain european union african union sadc anali kumalawi konkuno panopa abwerera apita chifukwa atenga malizati akudziwa kuti profesa peter mutharika ndi amene wasankhidwa ndi amalawi ngati president wa dziko lino ngakhale mutasintha mafiga ndikumanamizira anthu kuti akubera chisankho siziphula kanthu atupere muluzi you are too young for this battle mcp sinawinepo chisankho mu democracy nthawi zonse amathamangira ku khoti kukadilisa majaji kuti awapulumutse ulendo uno 2025 sizikutheka za majaji mu democracy utsogoleri umachokera pa ballot paper osati makhoti by the way mcp kukakamira chani a mec alengeza kuti mcp yaluza ku salima lazarus chakwera wakhala kupita kumeneko maulendo 4 kuchita kampeni wapeza mavoti 49000 apm anangodutsa kamodzi ku salima kupangisa msonkhano umodzi wapeza mavoti 60000 chakwera ndi anzake anagona ku chitipa kosaka mavoti apm sanapite nkomwe wapeza mavoti ochuluka ku northern region kupha saulos chilima kukweza katundu kubisa black box ndi zina mwa zifukwa zamuluzitsa chakwera amalawi avotera chipsera mtima just imagine pa kampeni amaika nyimbo ya alan akuti wadya mtoliro nyimbo imeneyi imapezeka mu filimu ya chuck norris yotchedwa delta force koma kumidzi anthu akayimvera imatanthauza umphawi kudya mtoliro wosapsa wopanda tomato akuluakulu history is the best teacher